Bhuel, bhfuil, bhfuil sibhse, bhfuil tusa ar an aer, an mbeidh tusa ar an aer an tseachtain seo chugainn, sin an ceist. Sin an ceist atá tí, dar ndóigh. Leis an chlár iontach sin. An rud a rith liom, conas is féidir leatsa daoine a mhealladh ag an uair sin chomh moch sin ar maidin, idir a hocht agus a naoi? Dochreidte, tá sé. Bhuel, tá, sea, tá, tá roinnt daoine a bhíonn sásta ceart go leor a bheith ag caint leat go luath ar maidin, fiú amháin duine de na Teachtaí Dála go raibh mé ag caint leis. Bhí mé ag tairiscint, abair, gur féidir rudaí a thaifead, dar ndóigh, roimh ré, mar is eol duit, agus bíonn sé sin áisiúil dá mbeadh rud éigin réamhthaifeadta agat, b'fhéidir an oíche roimh ré nó an tráthnóna roimh ré, go háirithe nuair atá tú ag craoladh go luath ar maidin. Ach ansin bhí Teachta Dála ó Fhianna Fáil a dúirt liom,

Dúshlánach, tá mé a rá leat, agus. Tá sé, tá sé an-dúshlánach agus má theipeann ort, bhuel, is dócha, beidh ort níos mó ceoil a chasadh agus ansin arís, dar ndóigh, nuair a bhíonn tú ag plé le rudaí tré mheán na Gaeilge, déanann tú teagmháil le heagras agus nó faigheann tú b'fhéidir ríomhphost le eolas faoi rud éigin ach ní bhíonn siad in ann teacht ar duine chun labhairt faoi i nGaeilge duit. Bhuel sin rud eile, sin an rud, yeah. Agus casann, casann tú ceol de gach saghas, cosúil liom féin, casann tú ceol ilghnéitheach, mar a déarfá, ceol. Sea, ceol as tíortha éagsúla, i dteangacha éagsúla agus ag iarraidh, ag iarraidh is dócha a bheith, n'fheadar an dtabharfá ceol níos éadroime air seachas cuid den cheol a bhíonn á chur amach ag cláracha eile, dar ndóigh, bíonn daoine níos óige b'fhéidir ag déanamh cláracha ar nós hip-hop agus punk agus rudaí mar sin, so bíonn mise ag iarraidh a bheith beagán níos séimhe ná sin. Sea, agus éiríonn go geal leat. Bíonn triúr aíonna agat de ghnáth, beirt nó triúr gach maidin. Bhuel, déanaim, má éiríonn liom triúr a fháil gach maidin, beidh mé an-sásta ar fad, yeah, ach uaireanta éiríonn leat duine amháin nó beirt a fháil agus ansin is féidir, is dócha, féachaint siar ar an chartlann atá, abair, ag dul siar, cúpla bliain. D'fhéadfá b'fhéidir teacht ar mhír éigin, b'fhéidir a craoladh cúpla bliain ó shin agus a d'fhéadfá a chraoladh arís sa mhéid is nach mbeadh sé as dáta, nach cúrsaí reatha a bheadh ann. Ach b'fhéidir, mar shampla, do chas mé píosa ansin, agallamh a rinne mé leis an fear deireann sé trusanna

Idir a hocht agus a naoi. Sin é, agus dar ndóigh má tá duine ar bith atá ag éisteacht le Near FM agus go mbeadh siad sásta nó suim acu, b'fhéidir, labhairt ag an am sin ar maidin faoi ábhar éigin spéisiúil do bheadh fáilte rompu teagmháil a dhéanamh leis an gclár. Iontach ar fad, agus ní cúrsaí reatha de ghnáth nó cúrsaí an. Bhuel, is é, sea, tá

Ach sin an. Graham na Carraige, sin atá á thabhairt againn air faoi láthair, ach le haire. Agus, dár ndóigh, ceann de na rudaí, agus mar is eol duit féin, faoi láthair tá sé níos deacra nuair nach féidir leat daoine a thabhairt isteach sa stiúideo, mar dár ndóigh, is clár uair a chloig cainte a bhíodh agam ar an Satharn agus a bhí sé, nuair a bhí cead againn beirt nó, nuair a bhí tú in ann beirt nó triúr a bheith istigh sa stiúideo, bhí sé níos éasca, ach anois caithfimid gach rud a dhéanamh le go labhairt le daoine ar an nguthán. Yeah, bhuel go n-éirí leat. Tá ag éirí go geal leat go dtí seo, so ana-mhaith. OK, Barra, deas a bheith ag caint leat. Slán go raibh, slán. Slán anois, go raibh maith agat, go raibh maith agat. Sin é, sin, sin Barra agus mar a dúirt sé, gach maidin, Raidió na Life.